imam elaji euh, abu sanogo ka montre la sɔgɔmada in na zegwa o waati kelen fana limanaw filɛ nin ngɔkɔ dugutigi ale ka montre la sɔgɔmada in na ngɔkɔ elaji abu sanogo fadugu don kanubaw waati kelen o filɛ nin abubakari kone anw kɔrɔkɛ mécanicien don ale ka garaziba la sɔgɔmada in na quartier Lafiyabugu wa o waati kelen limanaw fana bɛ an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o k'o fɔ aw ye sini ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ délégation ba o bɛna bɔ yan sini ka taa Ngɔkɔ Ngɔkɔ dugutigi ani Ngɔkɔ dugudenw ko a ka di u ye karim siribe n'a ka délégation ka ye sini ka sanga sarakaba min n'a bɛ bɔ san o san ngɔkɔkaw fɛ yen b'a jira k'a fɔ an bɛna taa bɔ an ka imamba elaji abu sanogo ale ka dugu la sini n'ala sɔnna ma ka na sinikɛnɛ mali kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ biram jɔp senegalikaw ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ eh, lakana ko ma ministre de la défense ale tun bɛ an fɛ yan kunu ani sadio kamara u ye fɛn caman fɔ jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kuluba kunu mali armée malienne o ka sanbɛ sanbɛ foli ka sanga san ba fila ni mugan ni duuru baaraw ma o tun bɛ ka kɛ kunu ko kulubakaw o fɛ yen Kɔdiwari ani Burukina faso ni ɲɔgɔn cɛ ko Kɔdiwari sɔrɔdasi maa tan ani seegin bɔɲɔgɔnko olu filila ka don Burukina faso jamana kan ko o sɔrɔdasi tan ani seegin u taara n'u ye Wagadugu Faransi Marie Arlette Carlotti sénateur don sénatrice don a ye kunnafoniba di ko emmanuel macron ye faransɛw tɔɲɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛcogo nin ma diya ale ye pewu wa ko senatɛri bɛɛ bɛ ten faransi kɔnɔna na kan emmanuel macron ka taabolo nin ma diya maa si ye ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na kibaru a bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana balimakɛ karim siribe fɛ o la an bɛ don don ala ka an bɛ ni sababu ye kunnafoni an b'a a daminɛ n'an ka sigira kibaruyaw ye ni don min ma se o ti kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɛlaji abu sanogo min ni zegwa sigi an'a a fɛn bɛɛ bɛ ale ka kɔlɔsi kɔnɔ nin waati in na ko a fadugu n'o ye ngɔkɔ ye o ye ci bila an ma ko an ka taa u ka san lajɛrɛ min n'a bɛ kɛ saraka bɔ ye ɲinan ta ko ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka duwaw kɛ ngɔkɔ n'a lamini ye ka duwaw kɛ kajolo n'a mara ye ka duwaw kɛ transisiyɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la general asimi goita a bɛ waati jan bɔ u ka laɲini kun ye min ye ɔ anw n'an ka delegasiyɔn kari bɛ an ka taa se nin kɛnɛ kan o de la kunun tuma min na an ka cɛkɔrɔba nana na ka na kuma in lakali an ɲɛna an fana ko o tɛ bila da grinda la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ne ni n ka delegasiyɔn an bɛ bɔ yan sini wula fɛ ka taa se ngɔkɔ an ka cɛkɔrɔba ka dugu la ala ni ale yɛrɛ kanu kosɔn ani a bɛ baara min na zegwakaw ye ni a y'a sɔrɔ nin ko nin kan ka kɛ nin tɛ koba ye anw fɛ ka taa an sen jɔ fadugukolo la wala ni ala ma ko wɛrɛ kɛ sini ni tilerɔfana dunna ne ni n ka delegasiyɔn kɔni bɛ bɔ yan sini ni ala sɔnna ka ɲɛsin ka taa ngɔkɔkaw fɛ yen wala bɛɛ lajɛlen ngɔkɔ an'a lamini saraka min na a baaraw bɛna daminɛ kabiri sini wula fɛ ka taa se karidon ma ɔ an kɛlen bɛ ka bɛɛ wele ni ala ma ko wɛrɛ kɛ ne ni n ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan walasa minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛna se ka se cogo min na se yɔrɔw la o baara bolodalen don sini ni ala ma ko wɛrɛ kɛ nin fana ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'an ka ɲi ka an ka cɛkɔrɔba ɛlaji abu sanogo ka taa waliɲuman dɔn a ka dugu la a bɛ baara min na o ye fɛn min di zegwakaw ma ngɔkɔkaw o waliɲuman dɔn foli ni ala ma ko wɛrɛ kɛ dugutigi tɔgɔ la an nama n'a ma ko n'ala ma ko wɛrɛ k'an na an na se ka to o ɲɛfɔ ngɔkɔkaw olu ye mali kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ france eh, hakɛto ɲini senegal ani mali dancɛ kilo kɛmɛ naani kilo tan ani kɔnɔntɔn o de kɛlen bɛ ka dancɛ sigi senegal ani mali ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ni a y'a sɔrɔ usman sonko ale bɔra yan waati tɛmɛnenw la ale basiru jomayi jakar fayi ale fana bɔra yan waati tɛmɛnenw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ka ministre de la défense Biram Diop ale fana a bɛ an fɛ yan kabiri kununko wulafɛ de y'an fan a na kuma in a na kan a ka di kosɛbɛ ka d'a kan ko ko a bɛ fɔlɔ ka foli kɛ minnu na o ye mali jamanakɔnɔdenw de ye ko karisa ye cɛ ye o t'i yɛrɛ kɛ muso ye ko malidenw u ni foli ka kan o kunna cogo min na gɛlɛya in kɔnɔna na ka kun transition kɔfɛ Biram Diop ko ko farafin jamana bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ a ka kuma la bɛɛ tun y'i sigi k'a ko lajɛ a bɛna kuncɛ fɛn min ma jamana kɔnɔdenw bɛna nin ko laban cogo min na ko bɛɛ kun sigilen don k'o de lajɛ caman hakili la ko a ko tɛ hali kalo wɔɔrɔ bɔ dɔw yɛrɛ hakili la k'a fɔ a tɛ san bɔ bi ko ni a y'a sɔrɔ farafin jamana bɛ yen min lafiyalen don ale yɛrɛ kɔnifɛ Biram Diop ko o dɔ ye mali ye an bɛ waati min na kɔmi sisan ale dun fana nana dancɛ in bɛ cogo min na fo k'u hakili to ɲɔgɔn na baara min ka ɲi ka kɛ ni o bɛ se ka i bolo di ɲɔgɔn ma k'a baara bɛɛ bila sen kan kabini sisan ko ale ka jamana ɲɛmaa fɛn min n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye o ka laɲini tun ye min ye ko ka ɔ sɔrɔdasi dɔw gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ k'o kɛ b'o kan n'o dun olu taara ale ka kuma la a diya ye jumɛn ye sisan Senegal ale ka na ka n'a bolo di Mali ma Mali fana ka bolo in minɛ ka d'a kan sigana t'a la a yɛrɛ ka kuma la a kɛra jɛlenya la kɔnɔna jɛlenya la sigiyɔrɔ sigi sigi sigiɲɔgɔnya la ka nin jamana fila o kara ɲɔgɔn na a ye kuma caman fɔ a tilalen kɔ kuma la fɛn min n'o ye an ka général d'armée sajo kamara o y'a a fɔ ayi k'a fɔ nali kɔni bɛnna a diyara maliyɛnw ye ale sajo kamara kuma wɛrɛ t'a da fo n'a kɛra jamana ɲɛmaa général asimi goyita ye kuma min fɔ ko kɛ b'o de kan ka mali dɔn mali ye mali ka halalaya ka i sen bɔ mali ko la mali ka nafa bɛ yɔrɔ yɔrɔ la mali ni maa si tɛ jɛ k'o kuma fɔ a ko a b'a fɔ sajo kamara ye mali ale bɔra CEDEAO la wa ko a kelen ma bɔ koyi ani niger ani burukina faso u bɔra ɲɔgɔn fɛ ko o kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔ sajo kamara ka kuma la kunun o ye général d'armée asimi goyita de ye ko a bɛ o fo kɛnɛ in kan ka da a kan ɲɛma ɲumanya sɔrɔ man di fɛn fɛn filɛ ka fɔ mali bɛ ka bɔ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ko ɲɛma ɲuman de bɛ bi tan u ye foliba kɛ kunun ka ɲɛsin senegalikaw ka ministre des affaires hakɛto ministre de la défense n'o ye sɔrasiw ka minisiri ye Birame Diop Ka aw ladɔnniya ka fɔ kuluba Mali sɔrasiw u taara ka t'u ka samɛ samɛ foli kɛ kunu, o ye fɛn caman fɔ a la, u ko san 2023 ani san 2024 a ma kɛɲɛ, ka d'a kan ko furancɛya b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bi, ko lakana an bɛ Ala tanu n'a ye, baara caman kɛra, a y'i da don baara minnu na k'o lase, u ye gɛlɛya min sɔrɔ k'o lase ka tila Dɛmɛ min sera u ma laban in na yɛrɛ mali sɔrɔdasiw fɛ ani malidenw fɛ ko sɛki umaru jara a ka kuma bolila nin kan ale chef d'état-major mali la yan de l'armée malienne a ye nin foli di k'a jira k'a fɔ baara min bɛ yen bi a ma daminɛ ka d'a kan ni i bɛ se ko la ni i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la i bɛ jija dɔ ka fara o jɔyɔrɔ kan bi ko ale kɔni bɛ ala tanun ale bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la n'o ye armée malienne ye ko ɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ sɛwalenba bɛ ka nin kunnafoni di général d'armée Assimi Goïta ma ni ale ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ko ka waleɲumandɔn ko kɛ a ka baarakɛla bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw bɛɛ wa ka tila ka a ka minisiri fo n'o bɛ tali kɛ général d'armée Sadio Kamara la ko ka o fo ko o waleɲumandɔn Ka aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma général Assimi Goïta a ye kunnafoni min di san daminɛ kuma la réinsertion ni o y'a ye DDR walasa minnu ni olu murutira mali kama waati tɛmɛnen la ɔ olu bɛ se ka segin cogo min na hali n'a sɔrɔ i ye marifa ta ni a y'a sɔrɔ i nimisara ko o de ka ɲi wa n'o tigiw seginna ko olu kɔni bɛ juguya yɛrɛ maliko la ka tɛmɛ minnu bɛ a la ka kɔrɔ o kɛra sababu ye a ye yamaruya di ko sɔrasi ba saba o bɛ ta minnu tun murutilen don mali kama waati tɛmɛnen la GATIA b'o la MSA b'o la MAA b'o la donsow b'o la donso bolofara dama dama b'o la ko ka o bɛɛ lajɛlen minnu ye marifa ta k'i jɔ k'u ka dugu kɔlɔsi walima k'u ka yɔrɔ kɔlɔsi ko ka olu ladon a bɛɛ lajɛlen taara bɛn eh, sɔrɔdasi ba saba ma ko o de ka ɲi misali la donso minnu bɛ banjagara mara la olu ka ɲɛmaaba alhamdu ongoyiba a ko ale kɔni tun sigilen don nin kan don dɔ ka d'a kan ko ɔ jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ min kan o de ye nin ye waleɲumandɔn ye fɛnba ye u ye min kɛ u y'a k'u yɛrɛ kɔni ye nka ko a kɛra jamana ye ongoyiba ka kuma la yusuf ag mohamed ni ale yɛrɛ ye ɔ gatia o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ diya bɛɛ ye ka d'a kan ko lagosi tun sera olu ma ko n'u ma kunnadiya ko mali tɛna na i kɔ filɛ u la bilen ɔ ni o ti nana fɔ jamana ɲɛmaa ye général assimi goita ko ko ka o maaw ladon maa ba fila ko o ye fɛn ye fɛn min don ni waleɲumandɔn o ka kan o satigɛla k'ale kɔni bɛ min fɔ a la o y'a ye k'a fɔ a kana kɛ yuruguyuruguko ko ye ka d'a kan ko ko dɔw tɛmɛna waati tɛmɛnenw la ko olu cayara ale kɔni dalen a la siɲɛ in na k'o kɛyɔrɔ tɛna na sɔrɔ a kɛbaga olu kɔni bolo Mali kibaruyaw la halisa Mahamudu Diko bi ye février kalo tile wolonwula ye san ba fila ani mugan ani duuru kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na n'a a ma kɛ bi kunɲɔgɔn ye ko Mahamudu Diko ka kan ka don ɔ Mali la a ka jɛkulu olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ko cogo bɛɛ lajɛlen na fo u ka Mahamudu Diko k'a kunbɛn jamako la dawuda samakɛ ni ale yɛrɛ y'a ko ɲɛmaaba dɔ ye ale tora o don ko nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati u y'ale comi a comini o bɛɛ lajɛlen na ta to o ye lɛtiri dɔ bɔ semasi maaw n'o ye mamudu diko ka maaw ye ko ɔ u ka ɲɛmaa dawuda samakɛ k'a tununna o tununko tɛ foyi bɔ olu ka hakilina na ko ni ala y'an kɛnɛya ani ni ala ma ko wɛrɛ kɛ nin kalo tile tan ani naani tile kɔni bɔra ko mamudu diko a bɛ don bamakɔ wa ko lɛtɛrɛ sɛbɛnna k'a lase bɛɛ ma min minɛnlen filɛ nin ye ko o yɛrɛ min ka di' ye bi hali n'a sɔrɔ a bɛ kaso la walima n'a bɛ yɔrɔ min ko ale kɔni hakilina ye min ye jama ka bɔ ka mamudu diko kunbɛn o tilara ka wuli se mali gɔfɛrɛnaman ma ko u k'a lajɛ min tununnen filɛ nin n'o ye dawuda samakɛ ye ko mali fangatigilama ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'a ye cogo min na a bɛ se ka segin cogo min na ka na a ka a so kɔnɔ jamana kɔkan kɔdiwarikaw fɛ yen kununko o tun ye alamisa ye feburuye kalo o tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani duuru ko kɔdiwari sɔrɔdasi maa tan ani seegin olu taara burukina faso ka tɛmɛ fɔrɔntiyɛri la ka don burukina faso ka taa sanubɔyɔrɔ min bɛ yen k'u bɛ taa olu kɔntɔrɔle ka olu sɛgɛsɛgɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ burukina faso sɔrɔdasiw nana sɔrɔ yɔrɔ o la kunnafoni y'a jira k'a fɔ tuma min na n'u nana dɔn k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min yɔrɔ o tɛ kɔdiwari yɔrɔ ye u y'a laɲini ka ji kɛ bi na o satigɛ la u segintɔ burukina faso sɔrɔdasiw teliyara n'u ye ka taa kunbɛn ka bɛɛ lajɛlen minɛ maa tan ani seegin kunnafoni ye min jira k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye wagadugukaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ o baara min bɛ sen na ɔ se kɛlen don k'a ko filɛ bi walasa ɔ nin baara min kɛlen filɛ ko a bɛna kuncɛ min na ni ala sɔnna a ma an bɛn'o lase aw ma waati n'a nataw la lagine bisawo jalakili bɛ ɲini ka sedeyawo maaw o sɔrɔ jalakili jumɛn don umaru sisoko ɛmbalo ale ka manda a bɛ manda min na o tɔ ye tile mugan ani fila bi kɔfɛ ɔ yali sedeyawo bɛna mun fɔ o la ni o kɔni don o don tun bɛ mali burukina faso ani nizɛri kan a ko filɛ nin ye bi umaru sisoko ɛmbalo ni ale ye lagine bisawo jamana ɲɛmaa ye manda min tun bɛ ale bolo o manda kofɔ o nɔgɔyara k'o tɔ ye tile mugan ani ani fila bɔɲɔgɔnko bi kɔfɛ yala a bɛna kuncɛ jumɛn na se bɛ sigi kokura k'o lajɛ ten wa ɲininkali o bɛ nin kan bi an bɛ waati min na kɔmi sisan benɛnkaw fɛ kɔni kunnamadiyakɛ kɛ patirisi talɔn k'a a bɛ sɔn fana ka kɛ turuwaziyɛmu manda ɲini ye hali n'a sɔrɔ a ma fɛn fɔ nka sigi kɛlen bɛ min kan makun o bɛ fɛn dɔ de jira n'o tɛ ni aw ta manda tɛ san duuru wɛrɛ tɛ fo san naani san naani o bamananko k'o bɛ ka sigi ɲɔgɔn na kɔnsititisɔn k'o bɛna yɛlɛma o don y'a jateminɛ n'i ye jamana ɲɛmaa fan fɛ walima n'i ye jamana sariya gafeba n'o yɛlɛma kuma ye kuma maa maa da ko ne ma kunnaja ɔ manda kokura ko o ko de b' a kɔnɔna na caman ko ko patirisi talɔn kɔni a tɛna sɔn o kelen ma ka d'a kan ko benɛn jateminɛlen don An fɛ yan farafinna tilebinyanfan bolo fɛ i n'a fɔ min kɛlen bɛ ka démocratie bɛɛjɛ fanga ka a don ba la kosɛbɛ o jamanaw kan ɔ nka maaw ye min jira Patrice Talon ka nin taabolo in ko jamana ɲɛmaa si ma nin fɔ wa jamana ɲɛmaa fɛn fɛn tun bɛ yen fɔlɔ ni olu ye u taa waatiw kɛ ka tɛmɛ ko ni waati b'a sɔrɔ kaban labɛn bɛ ka ka sabati nka ko patrice talon sigilen bɛ sigi min na ani maaw ɲɛ bɛ ɲɛ min n'a kɔrɔ tan bi ko a laban ni a ye troisième mandat ko kuma fɔ tiɲɛ na k'a tɛna bali maa caman na faransikaw fɛ sénatrice sénateur an b'a dɔn ni min ye marie-arlette carlotti ale ye emmanuel macron a y'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya maa minnu ye u ka kunnafoniw lamɛn bi nin muso kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ marie-arlette carlotti la a ko emmanuel macron ye faransi tɔɲɔ kosɛbɛ ko nin tɔɲɔ tɛ fila ye fo kelen ko a ye faransi tɔɲɔ kelen min ma bɛn ale ma fiyewu jamana minnu ni a n'o kɛlɛla nin cogo in na n'o dɔ bɛ tali kɛ mali ani nizɛri la ani burukina faso ko ale marie-arlette carlotti ale bɛ jamana min dɔn kosɛbɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ni o jamana kɔnɔ taali ka nɔgɔ ale ma walima o ka di ale ye o fɔlɔ k'o ye mali ye o filanan o ye nizɛri ye ko o bɛɛ y'i sigi k'a lajɛ ko nin tiɲɛna emmanuel macron bolo carlotti ka kuma la kabiri a bɛ ka k'a daminɛ ni maaw sigara ma ale hakili la ko fɛn fɛn bɛ ɲɛ a bolo k'o si tɛ ka ɲɛ kuma dɔ k'a dɔw bɛ yen a dɔnbaliya de don sa wa min kɛra a la gɛlɛya ye carlotti ka kuma la ko y'a ye k'a fɔ emmanuel macron ma a miiri k'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana ale y'a miiri halisa k'a fɔ an tun bɛ mara fɔlɔ min na n'o colonisation ye ko kɛ b'o la o y'a sɔrɔ o maaw si tɛ ni la ɔ ko génération wɛrɛ de nana n'o ye jɛkulu wɛrɛ ye o fanba ye denmisɛnnin ye ko a yɛrɛ ka jateminɛ ale yɛrɛ fana colonisation na n'a ma min sɛbɛnbɛlen ale yɛrɛ tɛ foyi kalama emmanuel macron ɔ ko ne nana kɛ nin kan tan tuma dɔ ko jamana ɲɛmaa minnu bɔra a ɲɛ yali a ma sɔn k'olu de lamɛn wa taara a kɛra kɛcogo min kɔnɔna ko ale k'i kɔnti kɛ ala k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra tɔɲɔ ye ka da ka ko faransi ni minnu kɛlen filɛ k'i bolo bɔ ɲɔgɔn bolo wa ko ale ɲɛ bɛ fɛɛrɛ min n'a la yali emmanuel macron bɛ sɔn ka segin teliya la ka segin k'a bɛ ka segin nka ko yali jamana minnu n'aw bɛ ɲɔgɔn n'an'u bɛ ɲɔgɔn na ta olu bɛna faamu a fɛ wa ko a kɔni mana to nin cogo na hali olu ka lajɛrɛ min bɛ kɛ sena kɔnɔna na k'a si man di tun ko n'a fɔra faransi faransi bolomalan don jamana dɔw dɔw ma o dɔ ye burukina faso ye o dɔ ye mali ye o dɔ ye nizɛri ye ko ni bi tɛ maliyɛn min tun bɛ taa faransi o de ka ca ka tɛmɛ farafin jamana bɛɛ kan ko n'i tun ye farafin jamana ta ba ta wɛrɛ ye faransi i b'a sɔrɔ o fonctionnaire de ye nka ka taa faransi ka ja farinya faransɛw ni farafinw yɛrɛ ka don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko n'i ye mali sen bɔ a la k'a tɔ ka dɔgɔ ko emmanuel macron nana ka na o teriya dumanba o adamadenya dumanba min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bi kɔni gɛlɛya donna a la a nka ko tamakita la politiki don donna nataw la a mana kɛ cogo cogo don dɔ la ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ko a ɲɛ b'a la a kɛlen filɛ nin ka faransi kun don bɔ cɛ cilen na ɛ maa jumɛn nanzara jamana kan jamana jumɛn de bɛ sɔn k'i kɔ da irisi jamana la ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka don dɔw la yali emmanuel macron i ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye o de la kunnafonilaw tun bɛ kuma dɔ kumaw ta da la kuma dɔ a ko ko n'u ma ɲɛ ale ɲininkali kɔ u k'a to f'ale ka kuma ko wolu yɛrɛ k'i hakili to ka kuma fɔtɔ a la christophe boisbouvier o de y'a ɲininka a k'o ma ko a ko yɛrɛ juguyabagaba n'i ye kunnafonilaw sen bɔ a la k'a tɔ ka dɔgɔ e b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye e bɛ yɛlɛma ten ka kalon ta k'o nɔrɔ ɲɔgɔn na ko o cɛ man ɲi nin laseli kɛra kunu alamisa février kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani duuru ukraine K'aw ladɔnniya k'a fɔ Volodymyr Zelenskyy a ko ko Emmanuel Macron k'i senbɔ a ko la, ko nanzaraw k'i senbɔ a la pewu. Ale yɛrɛ kɔni bolo kuma min b'a da kununko alamisa ko ale janfara, janfa min don n'Ala sɔnna a ma a yɛrɛ ka kuma la ko s'il plaît au grand Dieu tubabukan na ko